Salut les amis eh, nin video bɛna kuma Mali silamɛya de kan Mali silamɛya yɛrɛ ye nin niveau sɔrɔ cogo di ani a tɛmɛna sira minnu fɛ n bɛna o bɛɛ de ɲɛfɔ e ɲɛna nin video kɔnɔna la mais kana ɲina dɛ ni nin video in diyar'i ye i b'a partager walisa mɔgɔ caman bɛ information sɔrɔ cogo min na i bɛ se k'i abonner n ka page la fana pour que i ka video nataw i ka se k'olu fana sɔrɔ joona joona donc mais i ka kan ka min dɔn o de ye k'a fɔ ko Mali silamɛya o daminɛna kabiri lawale la mais sɛbɛnni ka dɔgɔn ani ɲininikɛla ka dɔgɔn minnu ye baara kɛ an ka silamɛya nacogo kan ka na se fo bi ma mais n bɛna a daminɛ 1945 la ka na se bi ma silamɛya tɛmɛna sira fɛn fɛn fɛ n bɛna don o bakurubaw kɔnɔ k'olu ɲɛfɔ aw ɲɛna allez c'est parti silamɛya yɛrɛ daminɛna ni kuranɛ jiginnen de ye an kuntigi mahamadu kan kisi ni nɛɛma b'a ye donc kuranɛ jiginna ni kumakan fɔlɔ min de ye o de ye ko ikra ko ka kalan donc k'a daminɛ o wagati la ka na se fo bi ma silamɛya yɛrɛ taabolo fɔlɔfɔlɔfɔlɔ o de ye ka kuranɛ kalan ka kuranɛ durusi donc ka kuranɛ kalan ni kan yɛrɛ n'a bɛ fɔ ma ko kira ani ka kuranɛ durusi ni o ye izibu ye mais kuranɛ kalanni o dɔrɔn tɛ dɛ eh, bari diinɛ bɔra ka na se anw bara ka taa jamana kɔrɔw la donc a fɔ ma ko sira n'o ye kira yɛrɛ o ka adamadenya taabolow ye ani haditu n'o o ye a sunna ye donc olu fana dɔnni o kɛra wajibi ye silamɛw kan mais Mali la hali bi Depuis lawale fo bi kuranɛ bɛ lakalan ni a bɛ fɔ min ma ko voix orale ni o ye k'a fɔ k'a kumakan fɔ kuranɛ bɛ lakalan ni kumakan de hali bi donc tubabuw bɛ na an bara tuma min na eh, colonisation wagati o y'a sɔrɔ eh, bulonkɔnɔkalanw tun b'an bara o y'a sɔrɔ kuranɛ kalanyɔrɔw tun bɛ an bara mais tubabuw ma sɔn cogo si la ka o kalan ninnu don ba la u ma sɔn k'o kalan ninnu reconnu cogo si la k'olu kɛ ekɔli ye mais fo ka na se eh, 1945 ma ni tubabu y'u intéressé eh, an ka eh, diinɛ kalanko la n'o tɛ yann'o cɛ yɛrɛ o y'a sɔrɔ madarasa fɔlɔfɔlɔfɔlɔ minnu tun créélen don mali kɔnɔ o ye Jɛnɛ madarasaso Tombouctou madarasaso donc o madarasaso fila ninnu tubabuw de tun y'o créé donc o madarasaso ninnu tun bɛ diinɛ lakalan a ka di tubabuw ye diinɛ ka ɲɛfɔ an ɲɛna cogo min na o tun bɛ silamɛya latɛmɛ ni o sira de donc fo ka na se 1940 ma 1940 de mali yɛrɛ silamɛw wulila k'u jɔ parce que a ka dɔgɔn ɲininikɛla minnu bɛ a kuma fɔ a ka dɔgɔn mɔgɔ min b'i da tu a kuma la mais silamɛw ye kɛlɛba de kɛ walasa mali b'a ka yɛrɛmahɔrɔnya sɔrɔ 1960 cogo min na silamɛw ka kɛlɛ o daminɛna 1940 de donc en 1940 mali silamɛw wulila k'u jɔ ko diinɛ tɛ se ka to tubabuw bolo nin cogo la tan tun donc ko olu fana bɛ u ka kalanyɔrɔw jɔ walasa eh, diinɛ bɛ se ka lase a ɲɛ kan cogo min na ani denmisɛnninw bɛ se ka lakalan cogo min na an ka yɛrɛma hɔrɔnya yɛrɛ fana bɛ se ka segin an ma cogo min na o de la u ye madarasasoba saba créera donc kelen bɛ Segu kelen bɛ Bamako ani Kayi donc tubabuw ma sɔn cogo si la ka o madarasaso ninnu reconnu donc tubabuw ye o madarasaso ninnu jate i n'a fɔ eh, bulonkɔnɔkalan ninnu bɛ cogo min na donc o madarasaso ninnu k'u interdit u kana foyi kalan denmisɛnninw kun ni diinɛ dɔrɔn tɛ parce que k'a fɔ an ka yɛrɛma hɔrɔnya ta an ka indépendance ni fɛnw ko foyi kana fɔ denmisɛnninw ye ni diinɛ dɔrɔn tɛ et puis a diplôme reconnulen tɛ wa a ekɔlidenw tɛ se ka kɛ foyi ye u ni bulonkɔnɔkalandenw bɛɛ de bɛ jate cogoya kelen fɛ donc o madarasaso saba ninnu tubabuw tun sirannen don u ɲɛ kun fila de la o kun fɔlɔ fɔlɔ fɔlɔ o tun ye i n'a fɔ n y'a fɔ ɲɛna cogo min na an tun bɛ yɛrɛma hɔrɔnyaw kɛlɛ la donc tubabuw siranna u y'a dɔn k'a fɔ ko nin madarasaso ninnu ninnu bɛna mɔgɔw ladon da fɛ da minnu bɛ na ni an ka yɛrɛma hɔrɔnya tali ye ninnu bɛna maliyɛnw ɲɛ yɛlɛ donc o de tun ye tubabuw bankun fɔlɔ ye mais tubabuw bankun filanan fana o tun ye k'a fɔ madarasaso ninnu n y'a fɔ ɲɛna cogo min madarasasoba saba ye kelen dɔrɔn ni o ye sada turew ani eh, camunakaw ka madarasaso ye ni o tun tɛ a tɔ fila an b'a fɔ min ma ko eh, sunamɔgɔw donc olu de tun bɛ ka olu gérer donc tubabuw kun sirannen don fana sunamɔgɔw dun bɛ diinɛ lase cogo min na danbe ni jogoko min bɛ o la o kana an danbe olu ye danbe min don an na n'o ye tubabuya culture ye ani tubabuya diɲɛ faamu cogo ye o kana na o bɔ an na donc o danbe ni o jogoko kɛlɛ fana kama tubabuw tun t'a fɛ eh, nin madarasaso ninnu ka sira sɔrɔ mais o n'a ta o ta eh, nin madarasaso ninnu u y'u jija kosɛbɛ kosɛbɛ ka bulon olu yɛlɛmana ka kɛ ekɔlisow ye au lieu que denmisɛnninw ka sigi dɛbɛn kan denmisɛnninw bɛ sigi ban kan yanni sɛbɛnni ka kɛ ni wala ye sɛbɛnni bɛ kɛ kayew kɔnɔ tableau bɛ yen nɔ mais hali bi a madarasasow kɔni u ye a kɔnɔnaw ani a bɛ fɔ min ma ko contenu o ma falen i n'a fɔ n y'a fɔ ɲɛna cogo min na silamɛya yɛrɛ sigilen don kuranɛ durusili de kan n'a bɛ fɔ ma ko hizbu donc o ma falen hali bi madarasaso ninnu bɛɛ bɛ diinɛ lase o cogo kelen de la donc ka kuranɛ dɔn i kun fɛ ani ka kuranɛ réciter a bɛ fɔ min ma k'a fɔ donc o de b'a to adamaden yɛrɛ bɛ se ka seli donc silamɛya anw bara yan nɔ u y'a sigi a dɔnniya kan ka a sigi kuranɛ durusi ani kuranɛ resiteli kan bon a bɛ fɔ min ma sisan nɔ sa ko eh, sira ni o ye ka kuranɛ ni hadisaw dɔn donc u y'o o labɛn k'o bɛn mali realitew ma donc eh, dɔɔni dɔɔni dɔɔni dɔɔni ni denmisɛnninw bɛ kalan madarasaso ninnu kɔnɔ a bɛ fɔ min ma ko eh, al tarik al islami donc ni o ye silamɛya yɛrɛ eh, histoire ye ani silamɛya koba minnu kɛra ka tɛmɛ donc olu bɛ fɔ denmisɛnninw ɲɛna dɔɔni dɔɔni ani fana a bɛ fɔ min ma yɛrɛ ko eh, ulum al shari donc ani eh, fiqh donc ni o ye silamɛya yɛrɛ droit ye a sariyaw ye olu fana bɛ don kalan kɔnɔ dɔɔni dɔɔni dɔɔni nin madarasaso ninnu kɔnɔ donc min ye arabukan kalanni fana ye o fana donna eh, madarasasow kɔnɔ dɔɔni dɔɔni dɔɔni plus denmisɛnninw ka kalan bɛ taa ɲɛfɛ u bɛ arabukan sɛbɛn k'a kalan k'a dɔn donc an ka madarasasow yɛrɛ u tora o cogo la fo 1985 Donc 1985 de madarasasow yɛrɛ donna a bɛ fɔ min ma ko ministère de l'éducation madarasasow donna o kɔnɔ n'o tɛ yan'o cɛ an ka madarasasow tun bɛ a bɛ fɔ min ma suna ani kuranɛ u b'o dɔrɔn de kalan mais u tun bɛ a bɛ fɔ min ma fana ko eh, ala ka kelenya n'o ye eh, tawhidi ani eh, a bɛ fɔ min yɛrɛ ma ko shirk donc ala ka kelenya in o tawhidi nin o yɛrɛ de ye ni eh, shirkuya ni shirkuya no o bɛ na ni eh, a bɛ fɔ min ma ko eh, kalam donc dɔnniya ani alim donc olu ye eh, dɔnniya dogolenw ye silamɛya kɔnɔ o de nana ni farafarali ye an ka diinɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ kabiri a daminɛ la parce que n'i ye a ta k'a lajɛ eh, suna donc sunamɔgɔw olu ko ko dɔnniya bɛɛ ko dɔnniya bɛɛ bɛ sɔrɔ kuranɛ ani hadisi kɔnɔ bon ekɔlisoba saba ninnu madarasasoba saba ninnu di ye min fɔ aw ɲɛna donc fila de tun ye sunamɔgɔw ta ye maintenant kelen min tun ye nɔ ni o tun ye eh, sada turew ka madarasaso ani caminakaw ka madarasaso ye olu o tun ni tijaniyaw de tun ka surun ɲɔgɔn na kosɛbɛ bon tijaniya yɛrɛ dunna eh, a bɛ fɔ min ma ko dɔnniya ani dɔnniya dogolenw donc eh, o dɔnni o ye wajibi ye adamaden kan walasa i ni ala yɛrɛ bɛ se ka gɛrɛ ɲɔgɔn na cogo min na parce que sunamɔgɔw olu ko ko ni eh, mɔgɔbaya parce que mɔgɔbaya a bɛ fɔ ma ko islam traditionnel ni o de ni tijaniyaya ka surun ɲɔgɔn na kosɛbɛ donc tijaniyaya kɔnɔna la eh, a bɛ fɔ min ma ko surnaturel o ye dɔnni dogolenw dɔnni gundow donc moriw Donc mori bɛ se ka dugawu kɛ mɔgɔ ye parce que dɔnni gundow bɛ moriw bolo o dugawu bɛ minɛ maintenant o dugawu nin donc o de bɛ na ni a bɛ fɔ ma ko baraji ɲini donc o baraji ɲini o de fana bɛ fanga di mori ma fo finalement karamɔgɔ bɛ kɛ i n'a fɔ ni eh, a ni ala yɛrɛ bɛ bisigi ka kɛ kelen ye donc mɔgɔ a bɛna kɛ i n'a fɔ mɔgɔ dɔw yɛrɛ tellement u b'u majigi karamɔgɔ ye fo karamɔgɔ ni ala bɛ ɲini ka ɲagami ɲɔgɔn na donc o de la sunamɔgɔw ma sɔn cogo si la eh, ka taga o sira fɛ donc mali silamɛya la an tun bɛnna min kan o de tun ye o ye ekɔlisoba ninnu sigira o de kan mais o kɛlɛ ninnu tubabuw tun ɲɛ b'o kɛlɛ ninnu natɔ la depuis 1950 donc o de la 1950 tubabuw ye eh, organisation wɛrɛ sigi sen kan donc o organisation ye walasa o bɛ se ka a bɛ fɔ min ma réformiste ninnu 1940 maliyɛn minnu tun wulila o bɛ se ka olu kɛlɛ cogo min na o de la 1950 balawba de wulila Bamakɔ kɔnɔ diinɛ kɛlɛ a bɛ fɔ dɔw ko ko wagabiya kɛlɛ mais balawba de wulila Bamakɔ kɔnɔ a mɔgɔ fatu ta cayara kosɛbɛ kosɛbɛ mais a ka dɔgɔn histoire kɔnɔ mɔgɔ minnu b'a fɔ 1957 fana donc 1957 u ye madarasasoba saba in bɛɛ cira mɔgɔw ye balaw wuli donc ka marche ni fɛnw kɛ ka taa madarasasoba saba in bɛɛ ci segu saada turew ni camanakaw ka madarasasow cira bamakɔ taw cira ani eh, kayi taw ka a bɛɛ ci bɔgɔbɔgɔ k'a ban donc o yɛrɛ tun bɛna kɛ o taabolo ninnu olu latununni ye diinɛ tun bɛna to dɔrɔn tubabu tun b'a fɛ an ka taga ni sira min ye fo ala yɛrɛ nana n'a ka na ye 1958 a fɔ min na ko cheikhna ahmed yatabare donc cheikhna ahmed yatabare ale de bɔra côte d'ivoire ka na mali la 1958 donc ale nalen ale nana ni kura don an ka diinɛ la bon ani o y'a sɔrɔ commerçant baw tun bɛ bamakɔ yan fana olu fana tun donna kaban diinɛ la 1940 olu tun kalanna an ka ekɔlisoba ninnu kɔnɔ donc olu ni cheikhna ahmed yatabare olu de ye ni kura don mali diinɛ la donc ala nana n'a ka na ye an y'an ka yɛrɛmahɔrɔnya ta 1960 yɛrɛmahɔrɔnya talen donc silamɛya yɛrɛ an ka sɔrɔ ka jidi kosɛbɛ ka madarasasow k'a don ba la kosɛbɛ donc le guide le guide modibo keyita ale ye madarasaso ko don ba la kosɛbɛ kosɛbɛ donc mais madarasaso yɛrɛ ka fanga sɔrɔ kosɛbɛ kosɛbɛ o kɛra 1980 ani 1990 i n'a fɔ n b'a ɲɛfɔ aw ɲɛna vidéo tɛmɛnenw na cogo min na an ka ekɔlisow kow gɛlɛyalen programme d'ajustement structurel kow la donc ekɔliso ko gɛlɛyara dɛsɛbagatɔw ma mɔgɔ caman y'a ɲini k'i den kalan madarasaso la parce que madarasasow kun ka nɔgɔn et puis o wagatiw o y'a sɔrɔ fana parce que madarasaso yɛrɛ a donna mali enseignement kɔnɔ madarasa ka don enseignement kɔnɔ kɛra 1985 de 1985 donc yan'o cɛ madarasaso bɛɛ de tun bɛ i yɛrɛ gérer i n'a fɔ cogo min man'i diya programme min man'i diya i b'o kalan denmisɛnninw kun diplôme min man'i diya i b'o di mɔgɔw ma a si kun reconnulen tɛ mali kɔnɔ donc et puis o wagatiw madarasasow caman ye dɛmɛ sɔrɔ kosɛbɛ kosɛbɛ a fɔ minnu ma ko pays du golfe donc olu tun bɛ na ni dɛmɛw ye u ni madarasasow u bɛ burusiw di an ka denmisɛnninw ma u bɛ madarasasow dɛmɛ kosɛbɛ donc o y'a to mɔgɔ caman taara i den don madarasasow la donc en même temps n y'a fɔ cogo min na eh, fadenya tun bɛ hali bi eh, a bɛ fɔ minnu ma ko eh, wagabiyaw ni kuma diyara na sunamɔgɔw mais hali n'i y'a ta k'a lajɛ mali sunamɔgɔ o ni arabu bara minnu ye sunamɔgɔ olu tɛ kelen parce que maliyɛn bɛɛ de ye sunamɔgɔ ye mais anw bara différence fitinin de bɛ an ka mɔgɔw ni wagabiyaw ni minnu tɛ wagabiya ye olu ni ɲɔgɔn cɛ n'o tɛ mali silamɛya bɛɛ de ye sunamɔgɔ ye a b'i n'a fɔ arabu bara n'a fɔra ko sunamɔgɔw olu ni shiitiw de opposélen don mais anw bɛɛ de ye sunamɔgɔ ye mais anw bara yan différence fitinin de bɛ wagabiyaw ni tɔw cɛ bato kɛcogo la donc o kɛlɛ o fadenya kɛlɛ juguyara kosɛbɛ kosɛbɛ kosɛbɛ fana donc k'a daminɛ depuis ekɔlisoba saba in ni kelen ye n'o ye camanakaw ni saada turew ka ekɔliso ye donc i bɛ min yɛrɛ dɔn saada turew ka ekɔliso yɛrɛ o fana ye karamɔgɔba dɔw former i n'a fɔ eh, Chérif Ousmane Madani Haïdara ɲɔgɔn olu bɛɛ formera Sada Touré ka ekɔliso de la donc o ekɔlisoba in donc olu de fana ye a bɛ fɔ o ma ko traditionnel donc ani eh, ekɔlisoba fila Bamakɔ ta ni Kayi ta ni o ye an bɛ se k'a fɔ Wahabiyaw ta ye donc o y'olu former donc maintenant o fadenya de bonyanen kosɛbɛ kosɛbɛ en 1980 Musa Traoré ye AMUPI bila sen kan donc AMUPI k'o kɛ association ye o bɛ se ka a to a bɛ se ka silamɛya contrôler cogo min na mais o AMUPI nin fana o ye caman faga eh, fadenya kɛlɛ la silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ fo ka na se 1991 ma donc 91 démocratie nalen o ye bɛɛjɛfanga ye donc depuis o kɛra bɛɛ autorisera ka association créer bon association créeli o dayɛlɛni o la silamɛ association cayara kojugu silamɛ association cayara fo ka na Haut Conseil islamique bila sen kan donc Haut Conseil islamique bilala sen kan walasa ka silamɛ association o b'i n'a fɔ sisan silamɛ association ka fédération